Mukamva wina akukamba zambiri zonyoza ine, kuti mtima wanu usasautsike, mungomvesesa basi. Chifukwa choti inalipo nthawi imene ndinapanga zabwino zambiri. kwa iwo koma alibe nthawi yoti angathe kulankhula zambiri zabwino za ine ndiye ndi chifukwa chake zinthu sizili bwino ndi ayamba kukamba zonyoza za ine ingomvesesani chifukwa moyo uno nkovuta kwambiri kuti anthu akambe chabwino cha iwe ungachite chabwino motani anthu savomereza ungathandize mwa mtundu wanji anthu saona ubwino angakhale utalemekeza anthu ayi salabadira ngakhale utawagwira manja mwa mtundu wanji ayi dziko limangokhala lili zii abale moyo uno anthu amadana ndi zabwino ndipo anthu amadana ndi chipambano ndi chifukwa chake simuzaona mawairesi kapena mmanyuzi kapena dziko lili teketeke kukamba zabwino za munthu ayi alipo azibusa pano pa dziko lapansi moyo uno amene akuchita zabwino manje akuchita zinthu zabwino kwambiri ndi azitumiki amphamvu mulungu anawazoza anawadalitsa akutumikira mulungu mu uzimu ndi muchionadi koma simungamve anthu akukamba chabwino cha iwo ayi akudikira azamwalire basi akazangoti amwalira nkhani tsiku limenelo lizakhala la iwo nkhani tsiku limenelo izakhala ya iwo nkhani tsiku limenelo izakhala yanga anali wabwino anali abwino anali abwino pastor Fyson anali abwino anali abwino ankatere ankatere ankalalika motere ankapanga izi tima eh kuzakhala ndi kulongolola kulongolola koma pokhala kuti ndili moyo dziko lili chu palibe amene pano akuona ngakhale ngakhale chabwino olo chimodzi ngakhale kachipyepye ngakhale kakota ngakhale kanusu kakang'ono palibe amene akuona chabwino lero chifukwa choti ndili moyo abale dziko ili liphunzireni dziko ili silikondwera n'chabwino dziko ili silikwanisa kuyamikira dziko ili silikwanisa kulimbikitsa malo molimbikitsa limamkokera munthu mbuyo iwe takhala apa ukupita kuti takhala apa malo molankhula chabwino limangonyoza munthu akamapambana koma ee ee ndi wa sataniki amene ajatu amamwa magazi amene ajatu nga sataniki amene ajatu musamangwaona ifetu tikuwadziwa amene aja mwina inutu ndi alendo koma ife tikuwadziwa taphunzira nawotu amene amene aja ndi anajoina kumidima dziko ili lilipalankhula koma munthu yemwe ayiwe yemwe iwe wemwe ukamwalira iye yemwe uja amakhala sopa namba 1 koma tikunena chilungamo ii ayi anali munthu wabwino koma ankatere ankatere ankatere ankatere dziko ili silingalankhule chabwino ngati inu muli moyo koma mutafa munthu akafa eh, kumatuluka marekodi eh, abwino anthu amalankhula zabwino ngakhale inali mbava ngakhale chinali chigawenga ngakhale afera kubala ngakhale afa akukanganira na amuna akukanganira na mkazi koma tamveserani amayesesa ndipo dziko limayesesa kulankhula chabwino eh? amfumu amalephera kuyimirira eya ndi amatuma nduna yawo amatuma nthumwi yawo akuti amfumu apa andituma ine kuti ndiwalankhulire m'malo mwawo chifukwa choti amfumu ali ndi chisoni pa chifukwa ichi sakwanisa kulankhula ndiye ine ndilankhula m'malo chisoni cha mtundu wanji mumalephera kumulemba kuponi eh, mumampondereza kumfinyiza eh, mumati ndiwokula mtima Eh, munayambana naye ali moyo ndipo simudakhululukirane lero wakoma chifukwa wapita ati simzukwa ayi ndili ndi chisoni abale ambuye atithandize tatiwerengeni buku la 1 Akorinto chapter chake cha 3 vesi yake ya namba 3 bible likuti uh, ah, vesi 3 pakuti pokhala pali nkhwidzi ndi ndewu Pakati pa inu simuli a thupi kodi, ndi kuyendayenda monga mwa munthu akuti pokhala pali nkhwidzi, nkhondo, pakati pathu, sitiyenda mwa thupi kodi? Ha-ha-ha-ha-ha! Pali kunyozana, kumenyana, kusawona chabwino mwa anzathu, kodi sitili kuthupi? Kodi Mzimu angapange zimenezo, Ambuye? atichitire chifundo komanso atithandize kwambiri. Pastor Faison ndiye dzina langa. Shalom, shalom, shalom. Yesu akubwera kulira kwa lipenga ni mkokomo wa mahosi